unu n'anya tata anọ m n'ime ọba ji ihe m chọ igosi unu tata bụ ọba ji ka ji dịgasị iche iche ka esi eke ya ihe mere o- eji kee ya otu a na ka iwu na- iwu a na-agbaso na ihe gbasalụ ji na unu mebele na igbo m so ana m ekene ụnụ ọba ji gị nke a amaka biko ị nwere ike ịgwatụ anyị ka isi eme ihe a ka ka isi mee ya ọ kwụchala otu a
ọ i nefu anya ị ga-afụ ife akpọsị akpọwa like ive dụva ka ife a. ị ma na ife a bụ achala egbutere ya n'ọfịa wee mee nyefe ụdị etu N- nke a nwa bụ osisi egbubere egbu eji wee mefe ọba eh i nefu anya ị ga-afụ ihe a ihe a bụ ogugu hmm? egbutekwara n'ọfịa ife a kịta jidere bụ ekwele ekpete nkwụ na-agbọ nkwụ ị fụrọ fa igu dị n'elu ọ igu ka a gbachapụ wee kpeta ekwele efu ya hmm. so egbuto oge igwu ji luo a na-ere nji ọba na-edozie nye na-eziga edebe ji ya apripacha amụ ibe ekenye kechenye fụ ele esi mee kechenye atụ onye fa turufu ebubetere ji i nebe anya ị fụ etu esi wee kejefu ji anaghị ekezi one after the other ị ghọtagofu etu ahụ ga-esi ga-eme wee re nji enye nnukwu ọrụ ka ọ bụ mana nna anyị na-elekwa anya ebe a na-afụgasị ụdịrị ji dị iche iche ụmụ ji ndị m fụcha ọ bụghọ ka nke a dị ka ibe ya dị so o nwere ji dịgasị iche iche e nwere n'ime ọba a. o nwegasịrị afa dị iche iche a na-akpọ ha ka ọ- ha ncha niile ọ bụ ofu ji fa ncha niile abụrọ ofu ji i nefu anya ofu ji nke nke a bụ abi ka a na-akpọ ya abi abi ji abi ji abi nke a bụ ji oke abi ndị a na-eme egbuwa ime ya na-acha Edo edo. edo edo Aha. Aha.
ị fụgo abi a nụnwa a na-akọ ya ọ da-arọ ana ị kọnye ebe anwụ ada-eke ọ ga-eme ị kọnye ebe anwụ na-eke ọ ga-eme ghọtagofu Mhm. nke a nke a bụ ji adaka ji adaka adaka ka a na-akpọ nke a. gịnị ka eji akpọ ya ji adaka onye nwa bụ eze ji otu opempe e, e, etuora na-eke nnukwu ya n'ala oke enwe ndị na-ebu ibu o nwe ndị na-ebi otu edu na-edu ọra mana ọ species na-ebi ife ma ọ nwere a na-enwe ụdị delikiz o nwere ndị bara akpọ species mm. mhm. nke a bụ adaka ji a na-akpọ ji adaka bụ nke a mm. ya bụ e tinye kịta obele ji a n'ala kịta ọ mịta nnukwu ihe nnukwu ji ị ga-etinye n'ala i bechapụ ya ọdụdụ ka anyị enwe ife ka o wee lee ọsịsọ anyị ga-akụ ya n'oge Ehe. nke a bụ nke a na-akpọ ọbịa otulu ugo ọbịa otulu ugo ọbịa otulu ugo another species of ji wow ị fụgo
o nwekwara another one a na-akpọ ekpe ekpe Mm. Bịa ebe a ka m gosi gị Aha, ị fụrụ ofu nke a nke a bụ ekpe ekpe ekpe Ee. ọ ya ka ndị a na-akọ nnukwu ji ọfụ nee nke obele ya ebe a Ị fụrụ ya? ndị a na-akọ ji ọfụ ọ ya ka fa na-eji wee wee na-akọ na-akọ wee na-akọ ji ji ọfụ anụnwa na-abụ most of them na-abụ ekpe and ọ na-esi ike ọ na-ama mma Wow. Ị fụgo ya? nke a bụ abana kee nke bụ abana nke a ka bụ abana nke a ka na-akpọ ji abana wow ọ nya nwa bụ ji nwa ndị nsọ nni na-eri ndị nwe diabetes ọ nya nwa bụ ji ahụ dụ medicinal according to ndị na-asụ oyibo okay this one is medicinal ndị na-eli ndị na-asọ nri ndị diabetes bụ nke a ka ha na-eli wow so gịnị mere because anekwa m anya na ebe a wee fụ ọ kwa eh, ogbe ụgụ ka a na-akpọ nke a ogbe ụgụ mm. kee ihe mere e ji edebe ogbe ụgụ n'ime ọba ji

normal ụgụ leaf you go to the market to buy ọ ụgụ bụ ife a mkpụrụ ụgụ a kụnye ya n'ala o topụta ụgụ e jee n'afịa jee gote ya wee sie nni hai nna anyị daalụ anyị kenekwa gị ị ma na anyị bụ ndị igbo ihe ọbụla anyị na-eme anyị na anyị na-abụrụ ndị oyibo asị na anyị na-eme ya appreciate anyị anaghị ekwe ka ife ọbụla gbasara ndị igbo nwụọ ọ fịara ahụ tata ị gaa n'ala igbo bata be mmadụ ị fụ ụdịrị ọba ji a ka o si wee nya nsi gbuchaa ji ya tinyechaa anya arrangechaa ya ọ fịaziri ahụ kịta ọ ya mere ebe ọ bụla ị fụ ụdị ihe anụnwa obi na-abụ anyị sọ aṅụrị maka na anyị na-afụta onye ahụ as nwa afọ igbo ma ihe a na-eme n'ala igbo mana nna anyị nekwa ndị nke anụnwa na-epucha ome n'ime ebe anụnwa kedu mm, ị na-afụ nya afụ na ndị a na-epu ome hmm. eh, e nwere ike ike nwee etu e si wee ke ndị a kịta maka na o pere mpe maka na o pere mpe eh. a waghasịa ya ebe a kịta ọ ndị ahụ ndị izizi a ga-eti n'ala ọrụ izizi a ga-akọ na bụ ndị nke a ka a ga-etinye
wee jiziele nwayọọ

ji na This is a na-akpọ ya great. ndị Igbo na-akpọ ya ịwa ji waa nya awa Mm. Mhm. Oh. like eh, ị fụ ka nke a this ọbịaọtụlụgo m gosiri unu mgbe afụ Mm. ị chọọ ọfụ ịkọ nke a ị nwere ike ịkpọwa nya like this i- i- ibe n'abụọ Ibe n'abụọ. ị kpọwakwa ya akpọwa o lutekwa gị ndị obele mana ị chọọ ka o buo ibu i bechepụ ya ọdụdụ

okay nna anyị anyị kenekwa gị daalụ rinne ọ dịghị ọ dịghị ofere anyị kenekwa gị ka i si wee nabata anyị nke ọma Em, biko kene ọra obodo na-ene anyị anya sị ndị na-ene anyị anya kene ndị na-ene anyị anya ndị na-enene anyị kene ha tata Well, ndị Igbo na-ene anyị ekene m unu. onye ọbụla ya aka n'elu ọrịa onye nwa ah, maka na agụụ adị izu izu izu eziokwu etu i si wee gwa anyị eziokwu okay nna anyị anyị kelere gị ngwa daalụ o Thank you. thank you so much ka ọ dị Ehe.